chụ arụ mma mma nụ bekee mbụ mma mma nụ ama na ama mma mma nụ inyom ori ihe ori ihe maazị azachitere wo ava m za maazị kanu alexander chukwuemeka a na-ekukwa mouthpiece and today we are in arochukwu mouthpiece studio

ndewo dede ngwa chụụ arụ mma mma nụ Yeah. mma mma nụ Yeah. mụ onwe bụ nwa maazị nke a bụ Emmanuel Chisu na ndị ide akpịrị maazị ndewo Nde. adịka m nwere zọkwara ikwuru unu na m onwe bụ onye nde kanu na eziukwu amannagwu ebe ọhụ abalị ike okwu ụzọ um, Today, for the pleasure of the audience, anyị ma na-eji ma bekee na-etikwa ya eh, anyị anyị nde wụ bekee mbụ So, a ma na-agwa ya aka anyị wakwa igbo arụ anyị etitụkwa ya nsụ bekee okay so today we are going to be talking about ikeji arụ so anyị ma achọ our brother maazị mmeji arụ ka ọ kọwatụkwara anyị a little about ihe ikeji arụ a bụ ndewo ndewo Em, to arụ mma mma nụ ya ama na ama mma mma nụ Ya. o mere nke nwoke a, mma mma nụ Ya. Em, biko inyom ori ihe ori ihe maazị
agbanyeghị na wa anọ na ọ nọghị ya ka anyị zachitere wo Anyị zachitere wo agụ. Ee, nke bụ eziokwu bụ na ihe gbasara ikeji arụ bụ emume pụrụ iche na arụ ajighị egwu egwuregwu ihe dịkwa ka ị gaa ali bekee wa sị gị ee, ee, krismas a gaa ali ndị mgbọ nka anyị were na anyị agbaala afọ maka mgbe ọbụla anyị na-eme emume ikeji o ziri ịgba afọ ịgba afọ ọhụrụ na-abịakwanụ ya ra ihe ọma na-eso abịa ee onye ọbụla bụ ezigbote onye arụ ma emebeghị ikeji mere ji a omenala ya na-eso ekwesịbeghị iti ji ọvụrụ n'ọnụ aga anyị nde za amụta ekwesịghị iti ji ọvụrụ n'ọnụ ọ gwụla mgbe e mere ji omenala ya ra ya so tam ji abata abịa a na-elekwa n'anya zatakwarị mgbe mgbe ochie ọhụ rute ugbu a ji anaghị abata abịa ma ọ bụrụ na emebereghị ya omenala Yes. ọ ya ọ na-eme mgbe ọbụla na-eme eburu ji abịa edogodi ya na nkọ ntam emegbara ya omenala ya na-eso a ma ebubata ya na-abịa mgbe mgbe iri em, eh, ndi ụmụ nnụnụ ndị bekee na-eku rice abụbaghị ivu ndi anyị ji so na ivu ndi ndị arụ tam iriekwanụ ji na a na-enwe mmemme pụrụ iche a na-eku ikeji ikeji awụ e nwere ọgụgụ a ga-aza agụrụ ya zakwa na okpo ịza awada tutu ruo na ndụlasa nwa ekpe tutu ruo na eke ekpe ọgụgụ ya nwekwa aga ọza dị ee ọya onwe bụ emume a na-eme bụ imegba ya ee ị mara na ịgba n'avọ mgbe ọgwanụ gị na ndị ichie ata na ntị wee nwekwara ike inye wo nke wo iri egwu jirikwa nke gị ọnwụ Ndewo nna m. Ndewo. biko ee nwanne anyị nwoke eke agba ngwa rachanụ ya ọnụ Ee, biko ka m rachanụ ọnụ nwanne m nwoke mmeji Arọ Em, Ikeji Arọ

ọ na-signify the Aro man's way of worship n'ime Ikeji i leda anya ala ị ga-avụ aga the Aro mans are the religious in nature aga o ji na-ekpere na- chi. na-ekpere na-ekpere chi ya. chi ya site na the instrumentality of ndị nna nna ochie then na eh, Ikeji Arọ a ka ị ma-achọpụta na ndị Igbo nwere different calendar from the normal gregorian calendar Calendar, yes. anyị nwere different calendar which eh, ihe mmeji Arọ kwuru na ị na- ị na-agba avọ n'ime Ikeji ị ma na normally ugbu a nwa Arọ ọbụla maara na avọ na-ebido na Jenụwarị 1 yes avọ na-agwụ na Disemba 31 31st mhm. kama ọ dịnụghị aga ọnụ n'Arọ ihe mmeji Arọ na nwatara anyị kọwara gị bụ na n'Arọ na avọ na-agwụ n'ime Ikeji avọ ọhụrụ ebido ebidokwe anyị ndị Arọ na-eti Happy New Year n'ime Septemba ọnwa Eh, ndị ọdọ na-eche ka a gaa banye Jenụwarị Jenụwarị. na-eti Happy New Year. n'ime ikeji e nwe izu a na-achụ avọ Mm. na izu iwu chi bọọ abanyela avọ ọhụrụ. O nwere another significance Yes.
o nwere numerous significance na ikeji ka ụmụ Arọ na opportunity ịlọkọta ya mee ihe a na-eku communion bụ ihe ndị ọcha na-emeri ndị Izrel na-emeri mgbe ọhụ a mụrụ Jizọs wee na-ala gaa chụọkwa aja o. gaa- Ga-achọ ya. ee, wee na-alakwa mgbe ọhụ afta mgbe onye ọbụla alaghachikwa ebe ọ nọ na-arụ ọrụ

na homecoming Yeah. ndị arụ Ọ homecoming anyị. so anyị lọgbaa na ikeji onye sọdị onye ọsọ dịkwara ya lọtakwa nke bekee Ehe.
Iwe Okay. ejikere. Ọ lọtara ma ọ lọtara iwe ejikere ya.
okay um, we're very happy that inyi akọwala because o nwere ndị na-ele onyonyo o nwere ndị na-asị "Ọ, gịnị bụ the ikeji a na-ekwu okwu ya because ikeji arụ is a very um, big event. It's a festival yes. in Igbo land. Also, the paramount festivals in Igbo land. And now a festival that ndị Igbo niile, in fact, ụwa niile na-achọ ịma aga ọ za aga. And anyị kelere Chineke aga Ikeji za na-agbanwe. From the years by, Ikeji is getting better and better and better. And we are hoping that 2025 Ikeji Aro ma dị superb like ọ ma bụ one of the best that we have ever seen biko ee eh, brother m mmeji arụ biko kọwatụ ndị anyị nwere ike ikwu ihe ndị e mere na Ikeji nke avọ lara ala 2024 ndị emeziri emezi na ndị na-emeteghị ma a chọọ ka emetetukwuo ya na this 2025 anyị na-aba ugbu ahụ ọ dabara adaba ee na ndị na-ele anya ee ọ ma tụtụ m n'ọnụ ikwuru inyi na e- ejigbaghị m ike asụ nsụ bekee na wa awa ya Ee, na wa awa igbo arụ a mgbe mgbe ọbụla anyị ndị gara aga ṅụọ mmiri mgbe a gbarụrụ iyi Anyị na-aga mee ya ọ datụ anyị n'ọnụ ịsụ oke nsụ bekee Yes. kama maka ndị na-ele anyị anya ị sịkwa m gwatụwa ya aka Eh, gwatụwa ya aka. mana agwakwa ya aka Ee, kama ọ mgbe aka ruru mma agwa ya Ee, nke bụ eziokwu bụ na ị ma Ikeji afọ nke gara aga nwere aga arụ za nọ aga ọha arụ za nọdị ya ọbịa dị ele anya na akpa isiokwu but onye ọbụla maara na ihe a bụ arụ arụ na-ese okwu kama wa anaghị alụ ọgụ Yes. ọ ya mere mgbe ọbụla emetụgbakwa nwa ihe ọhụ ga ịvụ na arụ anọkọtakwa ọnụ ee ka m hapụtụ okwu anyị na-ekwu nyetụ inyi ọmụmaatụ bịa gụọ onwe m o nwere ebe a gara mmemme ọ bụrụ na ndị nọ ebe ahụ abụghị ndị arụ anyị ewesara wo mmanya kwasị anyị na anyị ma enye wo iko dị ọtụtụ wo ma eji gbaa mmanya ya sị wo na ọwụghị agọ nke anyị ndị eze eme ya ọ bụrụ na wu na-asọ onwe wa asọ ọ na gị so okwu dịka onye arụ taa ruokwa ebe anyị kwesịrị ịnọ mezie ọkwa iko olu nke mụ na gị ma-eji ṅụọ mmanya nyọ gị bịa mee bụrụ ee, ilulu nyewo ya asị wo na ọ dịghị nọọ iko olu a ka ị niile ma-eji ṅụọ mmanya nke a bụrụ na nwa arụ ọbụla nọ n'ọgbakọ ọbụla na-enwe ọgbụgba ndụ ya na ụmụnna ya na-enwe ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya kama ọgbụgba ndụ ọ na-ana onye ọ na-eme ọ na-eji adị ihe mwute ma ọ bụrụ na ị bụ nwa arụ mepụ nwa arụ ibe ya ọbara ọ naghị adịdị mma ee nke ọncha anyị bịa n'ajụjụ ị jụrụ ma-afụ na mm, ikeji nke gara aga ama m sị gị na ọ dịgbaghị mma kama ikwu nke bụ eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ ihe bịara mee ndị igbo abịanwuo dịkwa chịnye obi wo n'aka maka i lee anya ị na-afụ na ọgụgụ pụtara ụzọ abụọ anyị nwere ọgụgụ nke mbụ na ọgụgụ nke abụọ bịa mee dịkwa anyị anyị amakwaghị Ka a na-eso. nke eso eso ee ihe ndị ọhụ bụcha ihe mere ya ọ dị ele e nwere nghọtahie ọ dịghị gị bụrụ maka ndị na-ekwu okwu ka o si na eh, na Ututu anaghị Ututu Ututu rie ji, rie ji arụ erie. arụ arụ erie ji na mgbe ọbụla arụ bu Ututu ụzọ Sorry, rie a- ji aha- echere aha aha agọdụ agọdụ ọ bụkwanụ eziokwu kama ihe mere ihe ọ bụ anyị lebakwa anya ebe a anyị elebakwa anya ebe a ọ ihe a bịara mee ya ọ dị ele ikeji ọhụ aga ọzọ bịa dị ịbịa n'ile afọ ọsụ afọ ọsụ nwere mgbe o ruru ya ọ dị ele ama ete ọ ama ete ya ọ bịa mee ọbụna ụmụ arụ kwesịrị ịlọta bịa gwuokwa n'egwuregwu a ka ọ tụwa azụ wee were na enwere Na nsogbu dị. Na nsogbu dị. ọbụna ọ nọrị na-eku m n'igwe eji ekwu okwu na ndị a kwanụ nke wo so eso na weso nke mbụ Ka weso nke abụọ. abụọ ihe ọ bịara bịa mee ikeji afọ gara aga ị bịa kpatụ nwa mgbei agụ onwe Mhm. kama o gbochikwaghị ọtụtụ ihe e mere ọtụtụ ihe e mere na ikeji emeziri ya emezi isi ogo niile dị n'arụ mgbakwa egwuregwu ọ bịa Mhm. dịkwa ka a ga-aza emekwa ya eme ya na mbụ ee ọ ihe ndị a m metụgbara gị aka ugbu a bụ ihe mere na ya ọ dị ele ee ikeji

nke na-abịa abịa nke a na-abịa ka avọ a ma aka mma n'ihi na ee oge bụ ihe ndị bekee na-ekwu taịm o nwere aga ọ na-eji emezi ihe Mhm. ihe na-eme ugbu a oge na-aga ihe ọha na-ajụ oyi A na-eme. Arụ dị. ọ na-ajụ oyi ọ na-anọzi mgbe a na ha taa nwa dị mma kara afọ gara aga Echi ka ọ na-ebido. taa nwa dị mma kara nke afọ nke afọ nke afọ ọrịa ihe dịka taa nwa wụ echi ka ọ na-ebido e nwekwara ihe dịka taa nwa abụọ Mm.
ana onye ọbụla na nwa agbagharị na-asị nda nda nke m ma eso nda nke m ma eso
nwa nwa mba ọbịa si confuse ka dị maka aga ọ dị ee taa anyị ka dịtụ anyị ka dịtụ mma kara nke nke njem a ma ka dịkwa mma kara nke isi na-akpakọ anyị ọnụ Okay, um, looking at this year's Ikeji 2025, ndaa ihe unu ma achọtụ n'ime obi unu ka emezigbaa detụgbaa aka ka ikeji mana ikeji anyị awụ aga ịza na-eme mana m ma eji Arụ platform ma our personal platform Arụ mouthpiece platform ndị mmadụ na-achọdịkwa ị na-alọta bịa na-avụ ihe na-eme n'Arụ ọ bụ ndị masị gị aga a na-aza na-eto ndị Arụ na-eto na-eto ma achọ ịbịa bịa avụkwa na Arụ ahụ na ha ekwu okwu ya ka anyị mara aga Arụ aza nọrọ mara aga Arụ zadịrị marakwanụ ihe ndị a unu ekwu okwu ya ọnwa aga ọ dị n'Arụ so nda ihe unu ma achọ idetụgba aka na ikeji nke afọ a ma emeni ndị ma alọsa ikeji a wụlụkwanụ wa avụ ihe dị iche na aga ọ na-adị mbụ na-adị ndewo
Ee, na nwanne m nwoke i- i kwutere ajụjụ anyị pụrụ ịjụ ugbu a bụ ajụjụ dị oke mkpa ị sị m kwuo nwa ihe olu ka m na-ekwu na ihe gbasara m ma achọ ka emetụ ya ka ọ dịtụ ka ihe a na-eme dịka omenala bụ ọ ma amasị m na ihe gbasara ihe oriri ma m o nwe iri ndị ejighị m iri ndị egwu egwu agha ka ọ dị ihe gbasara ihe oriri eji mara Arụ ihe gbasara ihe oriri ndị mgbe ochie ka m chọrọ ka anyị lebatụ anya Okay. aga ọ ma dị ee ee ị vụ ndị ochie ochie nọgbaranụ avọ nọ alịgịlị nta nwa anwụọ ị ma avụ na o nwere ihe wo na-eri Mhm. dị wo m- dị wo mma n'azị N'azị. ọ ma amasị m na abịa na ikeji nke avọ a

ihe m na-ekwu okwu ya gị bụrụ na e nwere ọbụla ndi ndị anyị kwesịrị ị na-erigba ndị dị ele edebuji a ị na-eme abịa gwọrọ gị ya agwọ were ihe dịka akwụkwọ ụgbọghọrọ gwọrọ gị ya agwọ gị rie ihe ọmụma ezi na ụtụ ịgbọ ịgbafuru zaa aza bịa ebughị mma mma Agọdị ịgbaza Lagos lọta Aro gị ritụkwanụ ihe before gị lawa Ọ ihe m na-ekwu.
Agọdị ihe m na-ekwu gị ịsa aka adị ọ bụrụ na eleba anya na ihe a bụ Ikeji ka anyị nọ abịa wepụta ụlọ a na-eri ndi pụrụ iche a na-eku restaurant Ehe, ndị bekee na-ekunu ị ga a ma ekunukwa ya local restaurant ọ Ikeji local restaurant wepụta ya si na ihe a ma na-esi ebe a e- ede ya ede ma ị chọ agwọrọ gị akịdị ya edebuji ọ dị ị chọkwanụ ka e- etere gị edebuji ete agụụ i were mmanụ ndi doro ya Doro dị ya. ọ dị ị chọ ka esiere gị ụgbọghọrị ndị a bụ isi gbaa ya zi ya ede ị na-akpakịrị akpakịrị igechaisi ya zi ya egechaisi takata ya razi ya gọọ ọ dị Nke ahụ dịkwa. isi na oyi koko ka ị chọrọ ọ dị ihe mmemme ihe a m kwuru ugbu a wụ ihe mmemme ọ gụọ ndị ibe agụụ ịbaịsa nke mmemme wụ na kwa Ikeji ọbụla ị ma afụ na onye na-abaịta oduru ma ndị enyi ya si ya na m ma ezi gị ihe n'irite mbụ ihe agwụla ihe m vụrụ bụ ọ bụrụ na eti ya na ihe gbasara Ikeji a ị fụ na ndị ibe ma na-abaịsa o nwere ndị na-eribeghị akịdị mgbe dị anya e nwere ndị edebuji abaịbeghị ọnụ mgbe dị anya ọ bụrụ na anyị anyị jisi ike mee ihe ekwuru nkwu ịfụ na ọ ma na-agụ ndị ibe agụụ ịba igbo ewo ndewo dede Em, ee, eke agba biko ndị ahịa ego nwere itikwa ihe m nwere ikwu ee, nke bụ eziokwu bụ ihe nwanne m nwoke mmeji Aro aga ọza ya n'ọrụ pụta taa mụ onwe ga-abụ ịsị ebe ọ na Ikeji Aro ma na-eme advance nke nke afọ gara aga 2024 emere kọmi- emere setup committee mụ onwe I was privileged iso na the award committee Okay. a gaa na-eme setup commi- many committees ya chịkọtakwa ya ọnụ ọ ka mma na esetere ya committee na-ahụ maka our native food ma e nwekwanụ local organizing committee ọrụ ihe onyonyo m so na local organizing committee kama eh, department m nọ bụ na award okay mana m maara m maara na ọ dịghị ọrụ nke ọha anyị so dị na nke e mere na nke m mere okay which might likely be repeated okay so ihe m na-asuggest bụ ka e webata nke ndị n'ime eh, n'ime because i lee anya ọ na-adị ka

um, a symbol of arụ culture and identity biko titikwa ọnụ na ya ndewo ndewo Em, ihe gbasara ọmụ arụ ọmụ arụ abụrụla ejirimara arụ arụ okwu gbaa gburugburu ebe ọbụla arụ sọtụrụ arụ nke merenụ na ma arụ ajarị ma em, eh, arụ ndị Izuọgụ ma ebe ọbụla a kpọrọ arụ ma ị fụbeghị nwa arụ na ọmụ arụ ọ na-adị ele i bidobeghị ọkwanụ ya mere aga arụ ụzọ abụrụ oke igbo ee ee a sị na nwa arụ ọbụla nwere ihe na-enye ya enye ya nwa nke ọhụ dịkwa ihe ya na-azụ agadi ya ọbịa mee ọ bụrụ na anyị elebeghị anya na ihe gbasara aga aza mee gbubinata aga ndị e, e, e, ndị e, e, mba bekee zanarịkwa atụ ya ọ ma dịdịkwa na ihe ọha abụkwaghị ejirimara anyị E, ọ ya o mere mgbe ụfọdụ ọ ma dị mma na anyị ndị bekee na-akpọ ya regulatory body yes there should be a le- a regulatory body ma aga ndị bekee za kwuo ndị na-eleba anya fụ na ihe a abụghị ihe aka jizi mere ihe masịrị onye ọbụla agọdụ ọya omeme ihe mbụ ọhụ ndị mbụ hapụrụ anyị dịka anyị na-arịta ọgbụgba afọ ya ihe ndị mbụ hapụrụ anyị anyị ejisi ike kpọpụta ndị ma eleba anya fụ na ihe ọha abụghị ihe anyị ma were dịkwa a sị onye ọbụla kpọrọ ọba mkpọkọrọ mreme were ya gwọọ nsị ọ ihe anyị ma eme anyị wepụta ndị ma eleba ya anya n'uche nke m aga anyị ma aza mee ugwu anyị ọhụ adịrịkwa anyị na ọmụ arụ hmm. maka ihe ọgwụgwọ mba igbo mbụ

em, ọ dịkwa ka akwa a na-eku isi agụ mgbe isi agụ pụtara ọ bụ ọ akwa bụ before gị detu ya aka jiri ya ị ma ama ebe i toruru ikpe ikpe azara gị n'akpa pụọ pụọ but due to aga na-aza a na-asịkwa na igbo enwe eze mere ọ dịdịkwa ka isi agụ ọhụ eji mara ndị igbo ka ejidikwa ya ee gwuo egwu mee ihe iberibe mere nri ndị mmadụ ịmabụdịkwa ụmụazị nọ n'ime Abịa na-ere pure water jidikwa isi agụ gwọgba ajụ buru pure water because there were no regulatory bodies to monitor the use of the material to trademark the material which I'm very happy that um, nwa maazị T.K. Utchay is still much alive a na-eku ya maazị Chinese hmm. according to what I heard and he is also someone that loves the brand the Ọmụ Arụ brand ọ na-ejigba ya dụọ akụ mee ya gamaza mee ya to promote Arụ culture and to also um, uh, save the, the, the, the trademark that the father was able to produce and sell to Aros worldwide so ọ bụrụ na ndị Arụ esoghị ya mee ka e mee trademark the Ọmụ Arụ there will be a lot of uh, counterfeit production of the Ọmụ Arụ and before ị ma ma Ọmụ Arụ abụdịkwara ihe e ji eh, ebe ọbụla gara ma ndị ara ma ndị isi dị mma a na-e-use Ọmụ Arụ Brother Eke Agba, what do you have to say about this? Mm, ka onye Eke Agba ekwu ekwu okwu o nwere nwa ihe ọdọ m chọrọ ịtụ ịtụ ịma ndị a na-agba eh, ndị na-agba bọọlụ ndị a na-agba egwu ọkpa mhm. nwere mgbe ụfọdụ bụ ị vụ ejirimara gwọ mgbe ọbụla e dowe n'ala ndị ibe na-agafe wa anagha azọ ya ọkpa mhm. hmm. ihe ọdọ m chọrọ iwebata ntam okwu wee bụ ọ bụghị naanị ndị anyị wepụtara ma eleba ya anya anyị ndị ma esokwa eleba ya anya maka ihe ọwụla adịghị mkpa ihe ọ bụla i ji kpọrọ ihe gị kpọ ya mkpa ọ ma amasị gị na o nwere ebe e ji Ọmụ Arụ tụọ n'ala ndị ibe na-azọ ọkpa gị onwe na onwe gị bụ nwa Arụ mara ihe ihe mbụ ntam gị ga ige ị ma buzo ya ọtọ maka na ị ma na ihe a nwere ihe ọ na-anọchite anya Anya. ọ gwụla ebe m sị ka m titụ aka ok ị ma na ọ ihe onye kuru nkịta ya nkịta ya aza ya aga ọbụla arụza na eme the Ọmụ Arụ should be held at high esteem because ndị wepụtara anyị a ndị nna nna anyị wepụtara ya nị were ya nyefee anyị ndị n'aka maara uru ọ bara and Ọmụ Arụ akwa na-enyekwala na anyị ndị a very big facelift na Arụ na the whole world bụ na ị vụhala a particular ọ dị ka aga coat of arm dị na Nigeria ị vụ coat of arm of Nigeria gị mara okay this is Nigeria ị vụhala Ọmụ Arụ ị madịkwa na nke a wụ Arụ so Brother Eke Agba what do you think should be Okay. done to be Yeah. able to uphold it Okay, um, n'uche nke m n'uche nke m ọ dị ụzọ ihe abụọ m chọrọ ịgbatụ ọkpa okay
dịka ihe m chere bụ ihe m ahụ ụzọ iji emezi ya emezi nke mbụ bụ um, the value the value in terms of price the value in terms of price ọ ọ n'ezi na arụ anyị ndị o- oji George mere ukwu kama na ogbe mgbe ọ bịara ruo ndị the native original ọmụ arụ dị n'aka ịbịa dowe price ya n'elu ọjị agọdị bịa dowe price ya ebe wụ ebe Onye price ya maara- nọdụkwa ugbu a e- e- onye maara na onye maara na mụ wụ nwa arụ nne m arụ nna m arụ nna nna m arụ nne nne m arụ ruo ebe m magubere ma sị na m chọrọ ọmụ arụ wụrụ ihe m eji na-akpa nganga ọ bụrụ na ama m nwetakwu ya ihe ọnwụ wụ ihe na-akwa maka ndị mmadụ ịga zụrụ nke aka mfe agọdị na ọ wụkwanụghị na price ọhụ e dowere na ọ wụ ihe ọwa ọtụrụ kama ihe a na-eku packaging idowere a certain class yes so that ndị ọdọ agụ na dịwo Ya dịwo. dịwo. anyị kwesịrị iregulate ya usage ebe na imis- imisuse ya n'anya i- as i- idegrade ya n'anya ndị mmadụ mhm. ka a gaa na-asị na a na-alụ nwaanyị na-atụrụ nwaanyị akwa n'ala ya ọ na-azọ ụkwụ mhm. fia ịtụ ọmụ arụ n'ala ma onwe nke ọhụ adịchaghị m mma na obi ọ dịchaghị m ọnwụ o nwere ndị nwere ike na-eme ya
o nwere ike
o nwere ike ee na ọ ka mma na ị mere decoration nke ọmụ Nke ọmụ arụ. Mhm. e rute a na-afụ e nwere background concept na ihe awa wụ mmemme onye arụ karịa na na anwa a ga-eji mee ya ọ na- bụ na- Atụdịkwa ya na n'ala. mmadụ na-azọdịkwa ya ụkwụ. mba mba mba nke ọhụ adịghị ọ bụrụ na a na kama avụtekwa m o. mụ abụtekwa m o. kama a sị m ejighị ihe maatụ Ee, Ehe, ọ dịka ọ naghị eme agọzi so, a na-eche ekie a na-echeki price ya n'ahịa ok je- jidekwa okwu gị n'ọnụ dede m i lee anya ị ga-afụ that na m chọrọ ịgbatịkwa ee, ọkwa na ụkara ekpe ụkara ekpe nke ya onwe dịdịkwa sorry i'm trying to digress a little Ọkwa the price of ụkara ekpe rose to a certain extent bụ na onye nọ n'ekpe enwekwaghị ike ịzụta ụkara ekpe and if you look at it now the market the the the market you know people in business will always be looking at any small space for them to come in yes agodị ugbu a ụkara ekpe Mm. emedikwala nke ma adịkwara nwụọ nwa mgbei ị ga na-abịa ebe aka ga-erukwa gị zụta ụkara ekpe dị 100,000 200,000 nke ọha na-ere nụ 10,000 15,000 gị zụrụ nnukwu ya were kerekwa n'ukwu akwa ụkara wụ ụkara kama mmiri mma adịkwaghị mgbe ọ bụla. ị na na-achadịkwa agụ nwa so these things are just for us to understand that both the pricing and the usage should be worked on so that everybody bụ nwa arụ can identify with this our attire or the very very important i don't know whether there is a lecture that will be done for this um, centenary celebration of the ọmụ arụ but um, it's not looking like something like that is coming in but mma achọtụ biko ihe ọda m chọrọ ịtụ before ị na-ekwu gba ka ọ ghara ịwụ na ya na na-aconclude ihe ọhụ m chọrọ itinye ọnụ ya ka e nwee mmemme ndị a na-asị na ọ dị mmemme a makwana o nwere particular mmemme maybe aga Ikeji dị ugbu a e nwee particular mmemme a ma asị na ọmụ arụ ka e ji aga ya. dịka iji kwanyere ọmụ arụ ugwu. Okay, okay, that's another one. Yeah, but but ka ọ wụ na a sị m kwuo Mm. kama ọ bụghị na eh. ọ wụghị na ma inweghị ya na ga abịa ee ọ wụ- ọ ihe m chọrọ ikwu Ọ- a- e- eme eme ya aga ọhụ ma inweghị ya abịakwa Ọ- ọ- ọ ihe m- ọ ihe m chọrọ ikwu Ọ- ọ ya pụta nọ na maka ọ bụrụ na ị sị na mmemme a ugbu a na ọ gwụla ọmụ arụ ma ijighị ọmụ arụ abịakwa isiokwu maka onye ọbụla wụ ezigbo nwa arụ na-enwe akụ abụọ hmm. ka gbadi ya mkpa mhm. onye ọbụla wụ nwa arụ kpọrọ onwe ezigbo nwa arụ nwere akụ abụọ nwoke hmm. nwere akụ abụọ ka gbadi ya mkpa ọmụ arụ na ụkara Okay. nwa arụ wụ nwoke nwere ike gbazie gị ọmụ arụ ya ọ ma agbazi gị ụkara ụkara mba mba mba mba. agbanyeghị akụ niile ị nwere ị nwere ike nwee akụ kaba daa oke ọnụ kama ụkara ọhụ ụkara ọhụ ka dị ya mkpa

Uh, a m nọkwa ebe a with my brothers. Ava m za Maazị Okereke Nnabuihe Ụkpabị ọ mụ ka na-ekwu Maazị Mmeji Arụ Agodi.
ndewo Um, Maazị Mmeji Arụ ndewo. ndewo Um, our brother biko kọwatụkwara onye gị onwe bụ. to Arụ mma mma nụ Yeah. mma mma nụ Yeah.
Ava m za Ekeagba Emmanuel Chisom nka bụkwa nwa maazị ndewo ndị ude akpịrị Amasụ ok mụ onwe kwanụ onye ndị Kanu na Eziukwu Amannagwụ Arochukwu and today mụ na ụmụnne m na ụmụnna m zukọtara ka anyị kọwatụkwara ụmụ arụ oke Igbo ndị na-elekwa onyonyo gwa wo that na Ikeji arụ

2025 celebration that is coming up.
Hmm. Ikeji anwa ị vụrụ wụ eh, ịgba avọ yara omume dị n'iri ji ihe a wụ omume bụ eh, ndị bekee na-akpọ nke wo Christmas kama nke anyị ndị agwa bụ Ikeji ọtụtụ ụmụ arụ na-atụ anya ịvụ ọtụtụ ihe pụrụ iche maka ị ma na ụbụrụ ụmụ arụ nwere ndị na-anaghị alọta ee, ee, ee, ikeji bekee kama wo na-alọta nke a ị vụ Agọdị. maka ugbu a ka ị ma achụ n'aja Mhm. mee ọtụtụ ihe dị iche iche gosiputere na ị bụ nwa arụ Agọdị. so ya ọ bụrụ na ihe m na-atụkwa n'anya bụ na ụmụ arụ ma alọta ndị na-achụ aja ma alọta eme omume a ya o nwee ike dị ụtọ ọ n'eziokwu na anyị mere nke aka gara aga kama ị vụlanụ na ọgba aghara bịara bịa dị ukwuu ya ọ bịa mee ọ bụrụ a na-eku m sị m na mmeji anyị so nke mbụ Ka anyị so nke abụọ. ee amaghị m ihe m ma asa mgbe ọhụ maka onye ọbụla bụ nwa arụ vụrụ na ọ fọrọ nwa ihe ntakịrị aga arụ gara itiwe ụzọ abụọ agọdị kama chineke anyị na-eve ekweghị ka ọ za agọ ndị anyị bụkwa na ụmụ Chukwu ụmụ Chukwu Chineke ọ ma ekwenụ na Chineke anyị na-eve ama ekwe ka ọ dị agọ ọ ya mere na nke a m na-atụ anya na ụmụ arụ ma alọta n'ọkpụrụkpụ maka anyị enwekwaghị nkewa anyị enwekwaghị ọgụgụ abụọ mm. ọ na-awụkwa ha ọgụgụ olu ka mm-hmm. anyị nwee ndewo ndewo um, agọdị ugbu a ikeji arụ ma ebido officially on the um, 8th of september 2025 bụ echi bụ echi emele ya confam eze arụ ewepụtala kalenda ọgụgụ ikeji ana onye ọbụla nwa arụ niile nọ na ụwa dum nwegba kalenda na fon wo broda m em, Ekeagba nda ihe ndị ị na-eme expect na ụmụ arụ ndị nwekwanụ kalenda a ma na-eme ịkwado maka ikeji a na-abịa na-abịa ugbu a nwa Em,
ịma na ikeji wụ mmemme pụrụ iche aga ọ dị ikeji wụ mmemme pụrụ iche na igbo niile igbo niile na-eṅomi arụ aga ọ dị ikeji Mhm.
ọ anyị megbaa atụle ihe arụ mere onye ọbụla eke ajị n'ume aga ọ dị maka na ịma achọ ka imechapụ onwe gị ivu Mhm. ndị arụkwanụ anaghị ala azụ anyị anaghị akụlaba ndụ azụ mba mba mba Ee. Ọ- expectation mụkwanụ nwee ihe ị jụrụ m bụ na ndị arụ ma ekekwa ajị n'ume na njem a nke gara aga anyị vụ aga ọ za ga anyị makwa aga ihe mere o ji dị aga kama na njem a ebe ọ na anyị achịkọọla isi ọnụ we are expecting na ọ ma adị far better n'ihi na ihe ọma abatala aga ọ dị ive adịla aga ọ dị eze ebe ugbu a gbara na-aga n'ala nke elu ị ma hụ ebe niile na-enwuke Anyị ị nakwaghịrị agba ya ọkụ Ị naghị agba ya ọkụ ihe eji ihe agba n'aka ejighị eji enyo ele ya mba we we are expecting better days better ikeji this year
agba ọvụrụ anyị nwere ileru anya gị hụ na ọ na nwee mee n'ụzọ pụrụ iche Aga. ihe ọdọkwa m ma achọ ka anyị titụkwa aka ee mee bụ na ee ịma etikwara ya ma ma ọmụ arụ Ee, ọmụ arụ nọ n'ime iji iji mgbe ọbụla ịvụrụ ọmụ arụ ịvụla nwa arụ Aga ọ dị. a sị nwa arụ iche mkpọla iche mgbe ọbụla ịvụrụ ọmụ arụ ịvụla nwa arụ ihe m chọrọ ikwu bụ na anyị nwere anyị nwere ndị ma na-avụ na ọmụ arụ abụghị ihe a ma eji na-eme iberibe anyị nwere ndị bekee na-akpọ regulatory body kama mụ onwe kwenyere na anyị niile ma emepe ya ya adị aga iji kwanyere ọmụ arụ anyị ugwu maka na ịkwọ banye mkpọkọrọ nwere mewere etu ozi m ma achọkwa ka m kwutụkwa ịma na arụ oke igbo wụ bekee mbụ ana ihe ọbụla ndị arụ na-eme ebe ọbụla ị gara nke wo na-apụ iche so aga anyị za na-arịta both the ọmụ arụ na ndị tikwara aka wepụtara anyị ọmụ arụ anyị ma gbalịsi ike ihe a wụ nchekwa ihe ndị nna nna anyị wo were nyefee anyị n'aka sị ngwa unu jirikwa nke a gawa aga anyị na-arịtakwa ọmụ arụ nkwa aga ma za na-arịtakwa ndị ọhụ nyekwara anyị ọmụ arụ and secondly aga ọhụ ndị ekpe na-aza na-echekwa ụkara ekpe wụ ihe dị wo mkpa bụ ihe na-egosi na ị wụ ee onye bara ekpe aga ọhụkwa ka ndị arụ ma gbalịkwa na-echekwa ọmụ arụ maka ndị unu gị anya na nwa arụ ọbụla bara ekpe nwere nwa aka olu na ọ naghị eji eme mmere ihe masịkwara gị ma e nwere ike e, e, akụ dị n'igbe ọka nkụ mhm. kama ịfụrụ ụkara ekpe bụ ihe onye ọbụla bara ekpe na-anaghị eji eme nwanne ọkwa aga e kwesịrị ịza mekwa ọmụ arụ
agọji o nwee ike dịrịkwa anyị agawo mgbe n'ivu anyị akọkwara ụmụ anyị na ihe a n'ọkwa nna ndị nna nna anyị mere ya mee ya ya ama mma n'ụzọ anyị adị nwa sarasara nye anyị ya maka na ọkụ agụnyere nwata n'aka anaghị eregbu ya agọji ọkwa aga anyị ndị ma azakwa tuokwara ụmụ ụmụ anyị eye zuo biko n'ebe ọbụla wo na-aga wee jikwa ọmụ arụ anyị oge agọji Em, nwa maazị Ikagba biko due to the fact that audience anyị wụ ndị na-ele onyonyo o nwee ndị na-asụ nsụ bekee nwere ndị na-awakwa igbo arụ anyị ma chọtụ ka ịkọwatụ agaghị na-azụ mmeji arụ anyị mazighị ama iwe onye na-awụ igbo arụ biko ị na-agwatụkwa gị na-asụtụkwa na-ewetụkwa na-ewetụkwa ya asụ bekee Ehe. so that ndị na-elekwa anya na-agọtakwa ihe anyị nọ nwa akọwa ee biko Brọda m Ikagba biko ndị ihe ị nwetụkwara ikwu gbasara ọmụ arụ anyị ekwuola na ama na-echekwa ya ndị ihe ọzọ ị nwere ike ikwu gbasara ọmụ arụ ma emetụkwanị mmemme a na-aga ime because i lee anya na ịma avụ that na a na-eme celebrate the 100 years of ọmụ arụ as a symbol of identity as eh, arụ culture but a gawa eke ekpe this year o nwere ike ndị meme afford the ọmụarụ might be very very few ndị ihe ị nwere ike ikwu gbasara the pricing of this ọmụarụ and the way we can do it so that it can get to every household n'arụ okeigbo as long as you're part of arụ ka ọ bụkwanụ a part and parcel of your household ndewo Ndewo. Ee, ihe m nwere ikwu bụ na e nwere ikwu dị aga ihe a na-eji akpa nganga ihe ọha na-eji akpa nganga ọ dị nta oke ọnụ ọha nwekwara ike ịjụ ya ma ọ bụrụ na aka wa na-erupukwe i- inweta ihe ọṅụ Aga ọ dị. wee were ihe ọdọ kpawa nganga wa akpọọ ebe nkọm Ọ nke bụ eziokwu. ọ bịa ka gbaa- ọ bịa dị ka ihe ndị ndị ji ego ihe rich men bụ sasa ee ehe nwa mgbei agazi gị na asị gị mba mba mba nwoke value hapụrụ Ee, ya enweghị value aga ọ dị Ha, m na-ekwu isi na shawama na ọtọ ntọ ụtọ nwa mgbei eburu ikoko ya sị gị na o nweghị shawama o. na ikoko karịa mma ọ kakwa mma na e dowere ọmụ Arọ na ejighị ya na-achọ oke profit yes dowe ya dowe price ya ebe nwa mgbei ọ ma erutu ya aka

Chukwuma Oscar Okoro is going to be the he is the chairman. He's not going to be he's the chairman of the Central Planning Committee. So um, aga ọ dị ugbu a ihe awa ozi ụmụ Arọ na-ezi biko ndị na-ele onyonyo ndewonu we know that most persons are just joining us now Uh, this program is about Ikeji Arọ and the preparations ahead of the festival, yes. the prestigious festival. Biko ihe ọbụla anyị na-ekwu ebe a ị nwekwara anything ị chọrọ iti or ajụjụ ị chọrọ ịjụ biko dere anyị ya na comment section either Mmeji Arọ or Arọ Mouthpiece anyị ma agụpụtakwa ya na live program a ndewonu so ndị ozi iyi ma achọ starting from you eh, Mmeji Arọ ozi iyi ma achọ izi Maazị Oscar Chukwuma Okoro for the sake of innovation and advancement of Ikeji Arọ for this year 2025. Ndewo. Ndewo. Ee,
ajụjụ ị jụrụ o ziri n'igwe ihe m ma achọ itiri maazị a maka maazị i kwuru avụ ugbu a bụ onye na-emesi ihe ike ihe m ma achọ itiri ya iji mee ka Ikeji a bụrụ nnọọ ezigbo ụtọ bụ na mgbe ọbụla ndị ive na-aba ịsa na-enwe ihe wo na-ebu n'obi Aga ọ dị. ee ka m m- m gbatuokwa werekwa ihe gbasara ndị bịa Okay. maka ihe a na-eri eri bụ ọbụla ndị bekee ma onwe na-ekuje renewable energy Aga ọ dị. maka ọ na-adapụ gị na-erichi ma ọ bụghị ya ihe na-enye gị ikike na-azị akpa ahapụ gị Ahapụghị ya. Ee, ihe a na-eri eri mgbe ọbụla nwere ike ịbụrụ anyị ezigbote ihe uru n'Arụ ma a na-eme ihe dị ka ikeji Okay. enwe ndị ma agba ụtụ ụgbọ ebe wo nọ wo na ha eri nnu wo na ha eribekwa rice na-eri beans na-eri indomie na-eri indomie na-eri spaghetti ụbụ na ama achọ ịlọta n'Arụ riwekwa aga ma ihe wo dị mbụ eri yes a ma enwebe ihe ma ebu wo alọta Mm. ngwa ka anyị were tere ihe maa atụ ọ bụrụ na maazị eh, ọ maazị ọnwa na-avụ maka ikeji Ikeji aba Aba were ihe dị ele nkasị webata ihe dị ele nkasị akpọ ọtụtụ ndị a na-ere ya esi ndi kpọwa oku sị wo bịa na-elekwa lekwa ihe ma amasị anyị na ọ bụrụ na unu ma na-ere ya Aga ọ dị. anyị ezie ndị ibe ozi sị unu lọtawa ịmarakwa na ị ma eri ụgbọghọrọ. Mhm, ịmarakwa na akịdị dị mhm, ịmarakwa na nkasị dị mhm. ịmarakwa na ikoko dị arụ na-atọ ka nge Ikoko.
ikoko ịmarakwa na ihe ndị dị aga dị Aga ọ dị. i jisie ike bịa ị ma avụ na ọtụtụ ndị ibe ma akpọrọ ma ndị enyi wo bịa ikeji Aga ọ dị. aga ihe a ma eme ịma mgbe ọbụla ọwụ ikwu aga ihe ma dị gị kwuokwana ihe ị ma eme ka ihe ọ nwee ike nwee Nwee isi isi aga ọ dị. ọ bụrụ na maazị a kwuo oku na ndị a na-eregasị ndi sị wo na o nwe onye bịara nụsị gị na elekwa ihe ọ chọrọ iri asịkwala onye ọ na ọ dịghị Na ọ dịghị. Mhm. vụ na ihe ndị anyị kwuru ava dị ọ bụrụ na ọ matụ gị n'ọnụ esikwara esi mm. kama nwere ya aga ọha ọ dị dowe ọ bịa sị gị nna em ihe a bịara iri ebe a taa bụ anyụ mm-hmm. anyụ anaghị ebibi mgbe ehe mm. nwere ike nye mmanya mmiri sị ya ṅụtụwa mm-hmm. ọ na-aṅụtụ mmanya mmiri gị agbakpuo n'usokwu kpamkpamkpamkpamkpamkpam gị esie anyụ ọ bụrụ ugba ị vụ wo ewere obi ụtọ rie ya maka ihe a bụ ihe wo eribeghị mgbe dị anya ịbụ na ọ bụrụ na enwee ụdị ihe a webata ya na nhazi wo nwere na ikeji ahụ ịbụrụ a chọrọ ime ị ma avụ na enweela ihe ọhụrụ dị iche emebeghị aga mbụ ndị ibe ma avụ ya dịka ihe ọhụrụ ndewo biko em, eke agba ndị anyị nwere ike ititụkwa as an innovation and advancement n'ikeji nke avọ 2025 a ee ọ dịghị ihe ọdọ m nwere iti n'ihi na ihe a na-eme n'ikeji dị ukwuu kama na m ma alaiki ọ ma atọ m obi ụtọ ukwuu ma ọ bụrụ na ihe a mmeji kwuru na elemara ya anya Okay. n'ihi ọwụụ too many ideas enweghị implementation Yes. Instead of iwepụtara too many ideas ka anyị were na nke avọ a na nke ahụ dị paramount na nke avọ a this thing for this na ihe a na-eme introduce wo native foods mhm. n'ihi na onye gbara ụtọ ụgbọ za Lagos lọta za Port Harcourt lọta za Owerri lọta za Ụmụahịa lọta lee naanị ekpo laa ọ na ọ lọta njem a rie nkasị ngwụcha mhm. rie adụ mhm. rie anyụ with kperekpere bịa taa nsịsa na ụgba
were mmanya mmiri were mmanya mmiri o nwe o nwe enwe up to five different ways eji agwọ nsịsa

kwa na-agwa gị aṅụkwa coca-cola aṅụkwa nke a aṅụkwa soft drink carbonated drinks aṅụkwa ọ na-eme nke a ọ na-eme nke a and i lekwa anya ụdị ọrịa a na-arịa ugbu a ga-afụ na enwere health eh, challenges challenges yes enwere enwere increased in health Health challenges challenges. yes so ọ ma akụkọ mma na anyị laghachi riwekwa ihe ndị

in the calendar so before anyị abaa into ọgụgụ ikeji the Ikeji Arọ calendar 2025 anyị ma achọ ka gụ onwe ikwutukwa ee eke agbaracha gị ọnụ gbasara ihe gbasara cultural mobilization of the 19 villages na Ikeji Arọ i le anya gị ịfụ that na the mobilization ọ na-adịwa mma ebe Ikeji Arọ e kwuo ee ndị Isinkpu abịawala o ịhụ gị ịhụ ndị aba asị ndị Amangwu abịawala gị ịhụ their own cultural activities but o nwekwara ndị na-abịa na- you will see that they have scanty people coming with them and they, they seem not to be very prepared for Ikeji. Ikeji a na-enyere cal- calendar Ikeji pụtara nza ebe two months ago or last month. So onye ọbụla na-eme prepare and Ikeji bụ ihe na-abịa kwa afọ. Ị ma asị that na na eh, eh, ị nụrụ ya n'abụ avịa ịmakwa na Ikeji ma dị na September. So what do you have to say about the preparation of the 19 villages and their cultural groups for Ikeji Arọ 2025. What are your thoughts about the encouragement and how they can facilitate their coming for this year? Ndewo. Um, ma uh, mouthpiece ebe na-azaje abọpụta gba ajụjụ a ihe a tọ m n'ọnụ ruo ugbu a kama i le anya um, ọ na-amasịkwanụ m na anyị nde wụ ụmụ okorobịa ka na-enwe mmasị mhm. ime agama ihe a anyị na-enwe ihe a ihe gbasara Arọ na-emetụ anyị ndị ka wụ ụmụ okorobịa n'obi
ọ na-atọ m ụtọ ebe ọ dị ukwuu ee ịbịa na-ajụ gị ee ka m kpumitụ nta a m ma-alaghachitekwa kama ka m kpumitụ nta a na ihe gbasara omenala a na-eji abịa eh, eke ekpe. eke ekpe Eh, Egwuregwu. egwuregwu a na-eji abịa eke ekpe nke wụ eziokwu bụ na onye ọbụla bụ nwoke vụrụ omenala n'anya vụrụ egwuregwu n'anya na Arọ kwesịrị ịbụ na i zuru oke na egwuregwu niile dị na Arọ enwe ihe mere nji kwuo ihe a ọ ya mere nji si ka m kpumitụ nta ọ bụrụ na i lee o nwere avọ na-awụkwa avọ ọhụ ma ndị Isinkpu na ndị Asaga akpaghị isiokwu lụọ ọgụ gbuo mma Isinkpu na Ugwuavọ a- agbụrịta onwe wo. Obinkita na eh, eh, Ọrọ you know, i- a na-enwe this reoccurrence in some years but eh, ọ bịara bịa mee ya ọ dị ele i- Isinkpu ọ karịrị n'isiokwu maka na a kụọ ekete nsi agụ kirikirikirikirikiri eke agbasa ya ọ bịa mee mụ onwe m bịara afụ ihe ọhụ m asị okay ka m metere ihe a aga ya omee m ihe ọhụ m fụrụ mere m ma ga-akpọ ivu mma maka na m ma na Ugwuavọ na-eti mma Asaga na-eti mma Amuvi na-eti mma mgbe ị maara ihe mma gị onwe amara ihe onye ọdọ ma ọ maka m ma na ndị ekete nsi bịawa m marala na ndị ọdọ na-alaghachi azị wụ ndị ee, ugwu dike Asaga m kpọrọ ivu mma m maara ihe ugwu dike Asaga I have m nwere the language to communicate with ugwu dike Asaga ya ọ ga Yes. mpaghara olu Mhm. ndị ekete nsi m makwa aga mụra wụ maazị akpa Waga. waga agwa mpaghara olu Ọgụ ama. ịfụla na Ọgụ ama ada. m maara nke onye nka marakwa nke onye nka Agọdị. ọ ya mere m ji si gị na nwoke ọwụla fụrụ ihe a n'anya kwesịrị ịmara nka gị marakwa nke ọzọ. nke a. gị fụ na ọgụ ma na-eme udo a na-achị n'etiti ndị niile na-eme ihe a bụ ihe a bụ ihe m mere ihe dị ka avọ atọ na avọ anọ gara aga merenụ o ji dị ele emegbu Ikeji anakwaghị anụ mkpatụ maka ọ bụrụ na ị na-afụ m n'ọha m ọ ba na orugo uru anyị fụ na o- o- Obinkita Akpa- akpa- akpabi- akpabi isiokwu. Yes, yes. ọ bụrụ na mụ na gị na-avụ na ekete nsi ọ bara n'ugwu uru na anyị vụ na e- e- e- n'ihe- na ọha m gị gbuo m mma maka m maara ihe ị maara gị marakwa nke m Nke m maara. ma onye ọbụla agawara mkpa ya Nke ncha na ihe gbasara ịkwado maka egwuregwu a na-eji abịa Abịa eke eke ekpe ekpe. Ogo niile nọ n'Arọ nwere egwuregwu wo na-eji apụta mgbe ọbụla ọ na-abụ na ụfọdụ na-eche mgbe ogo wo bịara bịa wesi ikpeghe a ma eji kwado egwuregwu a bụ gị vụwa apụta ụfọdụ na-ejikwa aka wo haziekwa onwe ha. hazie onwe wo wee pụta ọ dịkwa ka mgbe Amaọba gbara ndị mbụ Okay. n'isi ụtụtụ n'isi ụtụtụ anyị nọ na n'isi isi ụtụtụ anyị- anyị- akịka isi ụtụtụ anyị nọ n'Amaọba ndị maara ihe m chọrọ ikwu ugbu a anyị anyị gburu achịkụ n'isi ụtụtụ ya Ọkwa ndị maara ihe ọ- Ee, ihe ndị ọ- maara ihe m na-ekwu M- ihe m kpọrọ wa afa ị mara ihe ọ wụ ị ma ihe ọ wụ ma ị makwana ihe ọ wụ ị maghị ihe ọ wụ if you know you know
ọ ihe anyị mepụrụ meekwa gụọ ụfọdụ ya n'elu ihe anyị na-enọ n'ime a sị anyị na anyị buru oke mma gaa n'ogo na anyị buru oke mma gaa n'ogo izu ọ laghachite na anyị agbaala ndị mbụ anyị emegbago okwu buru oke mma gaa burukwa laghachite anyị agba ndị mbụ hmm. maka m nọ na Amaọba m maara ihe dị n'Amaọba ihe dị n'Amaọba amarakwa m anyị agba ndị mbụ yo ihe a aga ahụ ka ọ za adị na ọ ga-adị very very important na i- ibidoro na ngwa kwado onwe gị nke i kwuru na-adị ka ọ na-eji adị ene ndị Igbo na-adị nwa ncho ncho ihe na-akpata nke m bụ na anaghị ị naghị akwado onwe gị na mgbe ọ bụrụ na o ruole ihe dị ka abalị atọ ma abalị anọ iji ruo Ikeji ụbụ na-ewere akụ isi kee n'ukwu wa gbapụta ka ọ bụrụkwa ahụ na wepụtara na wepụta bịa nara ọmụ bịa nara ọmụ nke na-akarị atụ m ọnwụ n'ọnụ bụ na ndị Isimkpu anaghị ere abịa ka wo gbaa ihe ọbụla maka na aga ọrụ m za adị dịka onye na-ekwu ekwu ekwurekwu o nwere mgbe m nọ n'elu ebe ọ m kekwa ha eke gbachi nkịtị ma sị ka m letere ndị a anya lee ebe o mede ndị Isimkpu Isimkpu. adị 19 19 ọ bụrụ villages. na anyị gbara 19 out of 19 Mm. m laa ma aga sị wo na ihe anyị gbara 19 19. out of 19 kama na enweghịrị ebe edere abụ edere isi ọkwa nke inyewe ihe ụra maka ekete isi maka ekete ezigbo ji na-abịa kraụn ndị igwe bịa ọkwa bịa ọkwa bịa ọkwa asị abịa ndị Isinkpu a sị wo lawa maka na wo mana ọwụ ndị ka a na-akpọ ikpeazụ yes ka ndị ọchịchị n'iyi eweruteghị ala gịrịgịrịgịrị ee ama ikpere ihe lekwara ọmadị nọ mmadụ ọzọ arụ ka nọ n'ogo ọya onwe mere avụte mmebe a si n'isi nke gbara ndị atọrị ka ọ fụkwa anaghị ede iwe ede a na-akpọ rizọt nke wende kama ihe ọbụ ihe ọbụ gbara egwuregwu ụgwọ ma ọ pụtaghị e- e- eke ekpe mba egwuregwu eke ekpe. egwuregwu adịghị mba so n'iji zaa ajụjụ gị ogo niile nwere nwee egwuregwu wo na-agawa ụzọ akwado kama na ọ na-akakwa mfe ma ọ bụrụ na ibido na ngwa ịkwado Kwadowa. onwe gị akwado bịa eke ekpe ịfụ na egwuregwu na-adị n'ime ya obi ụtọ ya ị na-etukwa ala okay um, these that have made a landmark n'Ikeji Arọ ndị dị ka Amannagwu mgbe ọ na-eji amara igwe na-abịa yes o bukwara cup four consecutive times yes then fast forward to Asaga Very good times. Uh, Asaga carried it three good times or four times consecutively.

Isinkpu m vụghala Isinkpu na Ikeji mana Ikeji nke avọ a ah, ọ ma-adị special that's why that's why we don't pray for any kind of uh, disunity in any of the 19 villages because ịbịa Ikeji o nwere ndị ma-achọ ịvụ a na ịvụghị ndị a ịvụghị ndị a ọ na-emegba obi ọjọọ ile anya were ndị ịbịara eke ekpe ịvụghị Isinkpu o nwe ndị bịara bịa tere anya aba it is so discouraging so ihe anyị na-ekwutụkwara ndị na-eme organize that is our message is going to the organizing committee through Maazị Chukwuma Oscar Okoro that na wo gbalịsi ike make sure that all the 19 villages are represented and represented well ọ bụghị just ịbịa nara ọmụ ị bịa duru two or three persons bịa soro na line bịa nara ọmụ mm we want them to be represented a na-emekwanụ vidio ahụ 19 villages with their different performances Yes. brother Ikabod, do you have anything to to add ihe m nwere ikwu na i kwuola ya dịka mmadụ bụ ndị gbakwa mbọ dịka mmadụ n'ihi na Yes. ụtọ dị na ewe na vileji niile ama ahatabe Agọzi. n'ebe ọ bụ Mm. vileji niile enwe ndị nwe obodo nta

mmadụ ji akasị oriri kama na ihe m ji mention Isimkpu awụghị maka ihe m ji na-emention ime ka ị mara na ịma a na-amụọ amụọ ụmụ n'ụlọ ị na-amụ ndị isi juru oyi our as in village oriented if I must if I might say bụ na a na-eme ihe gbasara Ikeji gị ejụtụkwana ajụjụ gwa ụlọ na mba gị ejụtụkwana ajụjụ si ndị Amannagwu anyị ndị aga eji ndị agha eze na-akwado maka eke ekpe nke ava then gị ejụtụkwa ndị Isimkpu ndị Amasu ndị be committed to make sure your people do well o nwere mgbe nwere akpọ result post result online ndị mmadụ emewa complain my village did not do well but gụọ nwa chịkwanụ gị ịma agawa ụzọ jikere kwado maka eke ekpe ọwụ so i think we have to call the attention of our people to also be part of what we are doing. Now, fast forward, before anyị aga to Ọgụgụ Ikeji, ekpo nke ava, ịmanụkwa aga ekpo na-adị and ihe a bụ ikeji I'm always very happy because ọ na-adị m ka ekpo ikeji na-adị more peaceful than ekpo Christmas ama m ka were na-eme notice ọzọ na dịka ndị Lagos na-alọta agba agbara anyị ekpo na Christmas and they don't understand the rules and regulation ọ ebe ma ba na-enyigba elu moto na-ajump up and down but ekpo ikeji I think there's a little more better coordination n'ekpo Ikeji ma too much flogging, chaos and all ọ naghị adịcha aga ọhụ and we want to see na ndị ekpo jidekwa nke woji and we want more improvement ama m na ekpo is not a peaceful masquerade as per se but ka etitụkwa ya udo and respect ndewonu Ikeji Arọ and the preparations

Okpo na-aza awada ka ọ ama gbape ha awada Okpo na-aza ha. Okpo na-aza ha awada. before agbape ya okay so what we are going to be doing by tomorrow bụ avọ okpo na aza awada biko ee mmeji Arọ ịma na gị onwe bụkwa nwa nwa Arọ toro na Arọ mara ihe na-eme na Arọ biko kọwatụrụ ụmụnna anyị ndị na-ele onyonyo ihe a na-emegba na ihe a na-eme and the significance if I must say of that okpo ịza awada ndewo ndewo ee nwanne m nwoke ee ikwuru na nke bụ eziokwu bụ na ebe ọhụ o nwere aga okwu na azaja adị anyị ama edo ogbu ire kwem
ana m ebu akwụkwọ Ee, anyị ama edo ogbu ire ekwe m kama onye ghọtara ihe m kwuru ma ama na abụ okpo na-aza awada bụ mgbe ee e nwere nwa onye a na-akpọje e- e- i- ikpo nda- ndanwa afa ya okpo okpo nwa agba agwụ ọ okpo nwa agba agwụ ka anyị ndị ma mgbe ọ rịrị ma anyị na-anya ataghị dịka amadị anyị na-anya ataghị aga ụlọ nta anụ okpo nwa agba agwụ wụ otu onye n'ime ndị na-eso ka ọwụ ndị na-edu ndị amaja Okay. maka ọ ndị ọwụla wụ ndị amaja ọ bụrụ na ị na- ị na-avụ mgbe wo na-agafe wo na-anọ n'usoro wo na-eme ihe olile n'usoro amaja a na-ekwuru gị okwu ugbu a wụ eze amaja wụ Isimkpu amaja wụ Isimkpu Amangwu nwanne ya nta Asaga Amuvi ndị a wụ ndị wụ amaja ọwụ ndị na-eso n'usoro heavily led by Okpo, which will le- lead them ịga mechaisịa zachaisịa ọ bụrụ na o nweela aka nkwụ ndị toronụ gafee ebe o kwesịrị ito gafee egbuchaisịa ya mee ebe ọhụ adị ezigbote ụcha

ndị amaja faịlụa out okpo nwa agba agwụ eze obi m edurie eduru wo gaa Ugwuakuma gaa na nke eze ọtụsị pay courtesy na ikeji ebidone ịma na Aro ugwu mkparịta mkparịta Yes, Nwanyị nwaanyị dị dị otu ya. obi. ọ bụrụ na eze ọtụsị adịghị aware na Ikeji na-ebido Mm. bụ n'izu dị agụrụ kama na ebe ọwụ na awada Aro central dị n'ụlọ ya, Mhm. a na-epe ihe courtesy ya Why do you people each other?
Okay. Ọ- ọ ya owe okpu eze awada Biko, um, apart from going deep into the awada Aro, nwere ike inyeta a little significance of ihe awada Aro a pụtara. so that ndị na-enekwana onyonyo a sị na okpo na-aza awada wee nwetụkwanụ a little insight of what this awada is signifying ndewo na mbụ ụzọ ee Em, awada Aro Wada Aro wụ ebe Aro na-eme congregate and eh, eh, ihe okwuwe na m na-etikarị bekee a sị na Aro bekee mbụ and eh, Aro ime congregate apụtaghị very large crowd onye o mere na-abịa ilewe ya anya ka ọ ha ka cathedral yes ọ dị nwa portable kama ọ na-aba Aro niile ọ ya onwe bụ Awada Aro n'ihi na ị nwere ike na ịnụ na Awada Aro gaa na-eche na ọ kwesịrị ịha ka civic center anyị. civic center Aro mba onye agarụzi eme ihe n'usoro a na-enwe due representation therefore onye olu nwere ike represent one village in Yeah. some occasions then in some other occasions onye olu nwere ike represent five villages or six villages eme oyi ugbu a na nna atọ anyị atọ a nọ ebe ugbu a na-represent Aro Yes.